dɔnku an bɛna kuma pɔnpɔnpogolo kan an ɲɛ bɛ yiri min foto la nin ye pɔnpɔnpogolo de dɔnku an b'a ɲini aw fɛ a ka video in yira a balimaw n'a somɔgɔw la a ka video in yira a sinjiw la n'i sera ka mɔgɔ min bɔ fili la walahi ala bɛ barajiba de sɛbɛn i ye n'i kɛra sababu ye ka mɔgɔ min ka bana furakɛ ka ka bana fura fɔ a ɲɛna wallahi ala b'i dɛmɛ i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ala bɛ i dɛmɛ sabu nafa tɛ ŋaniya juguya la ŋaniya juguya tɛ wolo foyi la ni kunangoya tɛ donc o de la an bɛna ni pɔnpɔnpogolo min filɛ nin ye n balimaw bɛɛ k'i abonné an bɛna kuma yiriw kan an bɛna kuma yiriw kan yiri ma furakɛyɔrɔ yiri ma magoɲayɔrɔ an bɛ na dɔɔnin dɔɔnin an ma se an ma se a bɛɛ ma fɔlɔ mɛ an bɛ na dɔɔnin dɔɔnin an tɛna se ka a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ an seko ye fitinin min ye an balimaw ka cɛsiri la u bɛ ka wuli ka an sɛgɛrɛ f'an ka kuma de k'a sɔrɔ ka kuma kuma man di anw ye sabu kow cɛyalen don dɔnniyaw cɛyalen don dɔnniya barikaw bɛɛ fɛ ka taa sabu barika tɛ dɔnniyaw la bilen ka sabu kɛ kalandenw karamɔgɔ bonyabaliw mɔgɔw bɛ na karamɔgɔw fɛ yen u yɛrɛ tɛ karamɔgɔw bonya o de bɛ ka dɔnniya barika ban an bɛ ala deli ala kana barikaw ban pewu pewu pewu k'an to dugukolo in kan an b'o ɲini ala fɛ an b'an bolo fila da an kɔ an bɛ yafa ɲini an karamɔgɔw fɛ an mana don min gasi la u ka yafa an ma bɛɛ k'i abonné bɛɛ k'i abonné ka video in partager sabu ne ka abonnew ka ko de ka gɛlɛn ne bolo kosɛbɛ sabu n'i y'a ye aw dara ne la ka abonné ka n lamɛn n bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don n'o tɛ aw t'aw abonné fewu sabu abonné walahi mɔgɔ min b'i kanu i kanubaga o de ka fisa n'i yɛrɛ ne bi n bɛna min di n ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye abonnew ye n bɛna min di aw ma aw b'a jija a b'a lamɛn sabu dɔw yɛrɛ ko k'olu bɛ k'a kɛ livuru ye donc n'a livuru fara don min na donc olu yɛrɛ b'u sigi ni a ye u b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna olu denw n'u mɔdenw olu yɛrɛ bɛna baara kɛ ni a ye sabu adamadenw an kan'a to an ka sa ni dɔnniya bɛɛ ye an ka dɔnniya dɔw fɔnɔ k'an to dugukolo kan an kana sa ni dɔnniya bɛɛ n'o tɛ walahi jugu bɛ yɛlɛ an na dɛ jugu bɛ yɛlɛ an na dɔnku ni pɔnpɔnpogolo min filɛ nin ye an ye nin sɔrɔ an ka karamɔgɔbaw bolo o ni an ka cɛkɔrɔbaw an ye nin sɔrɔ an ka karamɔgɔ dannaya mɔgɔba de bolo sabu an yɛrɛ b'a ko de ɲɛɲini an tɛ min dɔn an bɛ se an ka karamɔgɔbaw ma walasa u ka se ka dɔ fɔ an ye dɔnniya la donc an ka karamɔgɔw u y'a nin di an mɔ donc an bɛna min di aw mɔ nin ye donc wulibaliw don kɔrɔbɔbaliw don donc bana furaw de don donc an bɛna kuma o de kan bi n'o ye ponponpogolo bana furakɛyɔrɔ dɔ a kelen dɔrɔn an bɛna kuma ni bana kelen de donc mɛ ponponpogolo bɛ baara min kɛ a dan tɛ nin kelen kɔ a bɛ bana baden de furakɛ mɛ an da bɛna se min ma bi o ye ɲindimi ta de ye sabu caman bɛ k'an ɲininka ɲindimi ko la u bɛ k'an wele bari ko ɲindimi bɛ olu la bɔn u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na donc an y'a fura bɔ ka d'u ma bɔn u y'a jɔyɔrɔ ye bɔn u y'a wajibiya fo an ka kuma a kan sabu olu n'u ɲɔgɔnnaw caman bi sɔrɔ ɲindimi bɛ mɔgɔ min na donc o de kama an bɛna kuma ɲindimi kan bi donc ponponpogolo min filɛ nin ye ale bɛ ɲindimi de furakɛ ka bɔ adamaden na mɛ kɛcogo b'a la n bɛna kɛcogoya ɲɛfɔ aw ye a b'a tulo kɛrɛmɔ sigi a b'a lamɛn hakili la a b'a lamɛn ni faamu ye donc ɲindimi mana kɛ i la i n'a fɔ wo bɛ ɲin na i b'a bulu dɔɔni tigɛ n'i y'a bulu tigɛ i b'a foronki dɔɔni i bɛ sɔrɔ k'a don i ɲin wo la i b'a don i ɲin wo la o kɔfɛ i b'a lili bɔ a duguma lili i bɛ lili den saba a gili den saba ponponpogolo i b'a gili den saba de bɔ donc n'i y'a gili den saba bɔ i b'a tobi donc n'i y'a tobi donc i b'i jija o la n'i y'a tobi kuma min na i bɛ sɔrɔ ka walahi ale tobilen kɔrɔ kɔfɛ bɔn n'a bɛ tobi i b'i jija i bɛ babɛla den saba fara a kan a tobitɔla la i bɛ babɛla den saba i b'o bila a kɔnɔ donc babɛla den saba i b'i jija i b'o bila a kɔnɔ k'a tobi ni o ye donc n'i y'a tobi i bɛ sɔrɔ ka i da muguri n'a ye a tobilen kɔrɔ kɔ i bɛ sɔrɔ k'a kɛ filen de kɔnɔ i b'i da muguri n'a ye a bɛ soli ni galama de ye filen galama kelen kelen i b'a soli n'o ye i b'a k'i da kɔnɔ i b'i da kucukucu n'a siɲɛ saba i b'a tu n'i ye cɛ i b'a kucukucu siɲɛ saba i b'a tu n'i ye muso ye i b'a kucukucu siɲɛ naani i b'a tu o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'a tɔ kalamanba i b'i da yonko a kunna k'i da wusu n'a ye i b'i da wusu n'a yɛrɛ de walahi i b'i jija i bɛ kɔntini ni nin walahi a bɛ ɲindimi ban pewu n balimakɛ n balimamuso nin fayida ye n y'a min di aw ma yiri kan nin yiri kalanbulon de dayɛlɛlen filɛ nin ye aw kɔrɔ nin yiri kalanbulon walahi ka yiri dɔnniya ɲini k'a dɔn ka yiri secret ɲini k'a dɔn k'an ka fɛn kɔrɔw ɲini k'a dɔn donc bɛɛ k'i abonné an bɛna kuma yiriw kan o ni an ka fɛn kɔrɔ an ka adamadenya yɛrɛ ti ɲɛ fɛn mun kɔ an bɛna to ka kuma olu kan ni ala sɔnna ma n'a abonné na a bɛna yiriw dɔn a bɛna a yɛrɛ furakɛ ka sɔrɔ a ma taa mɔgɔ fɛ yen a bɛna a yɛrɛ furakɛ k'a sɔrɔ a ma wuli ka taa faransi a ma wuli ka taa ameriki k'a bɛ taa aw yɛrɛ furakɛ dɔw bɛ wuli ka na farafinna dugukolo kan k'u yɛrɛ furakɛ yan ne bɛ nin di aw ma surutu kɔfɛ mɔgɔw surutu mɔgɔ minnu bɛ yen ni se tɛ mɔgɔ minnu ye fantanw ɲɛji cɛbaga walahi ala b'i dɛmɛ nin dabɔkun tɛ foyi ye anw fantanw o ni fantan minnu bɛ yen ni bana fura tɛ aw bolo ni wari tɛ aw bolo ɔridinasi sɔngɔ tɛ aw bolo ɔrdinasiw bɛ ka taa waa bi wɔɔrɔ waa bi seegin waa tan waa tan waa naani waa e, da bɛɛ b'a la fantanw b'o bɔ min yanni yanni farimasiw ni dɔgɔtɔrɔsow ka na an kun bɛ furakɛ mun na an bɛ furakɛ ni yiriw de ye sa aw y'aw jija aw ka abonné an bɛna kuma yiriw kan walahi an ka fɛn kɔrɔ fɛn mun bɛ anw yɛrɛ fɛ yan bana furaw bɛ anw kɔrɔ yan an bɛna kuma olu kan yiriw ka ca walahi ne bɛna n da don yiriw la n bɛna walawalali kɛ aw ye yiriw la yiriw ka ca sinjanw bɛ yen wa ngɔlɔbɛw bɛ yen mangorow bɛ yen siw bɛ yen zabanw bɛ yen ntɔnkɛw bɛ yen nburenw bɛ yen cɛnburenw bɛ yen talew bɛ yen jalaw bɛ yen ninnu bɛɛ de yiriw ye a ka ca an bɛ tilen ka yiri fɔ walahi an bɛ da don nin bɛɛ la kelen kelen hali ala ma taa bin nin bɛɛ bɛ baara kɛ an bɛna an da don nin na nin ye bana furakɛ yɔrɔ an'a mɔgɔ furakɛ yɔrɔ n'a magoɲɛ yɔrɔ an bɛna kuma a bɛɛ kan kelen kelen mɔgɔw kana perese bɛɛ ka to lamɛnni na bɛɛ k'i abonne i ka to lamɛnni na aw balimakɛ n'aw denkɛ de don n'o ye abubakari sidik ka bɔ mali la bamako kɔmini turuwa an sigiyɔrɔ bɛnnen don samɛ sirakɔrɔ ma samɛ sirakɔrɔ ni ala sɔnna ma ani kati man jan ɲɔgɔn na fiyewu

seko ye min ye i b'o di ɲininikɛlaw ma n'i ko k'an ka yiriw ɲini ka d'i ma sabu yiri ninnu bɛ sɔrɔ kungokolow de kɔnɔ an dun bɛ bamakɔ yan dɔnku i bɛ woro sɔngɔ de di dɛ i bɛ woro sɔngɔ de di dɔnku n'i y'a woro sɔngɔ di dɔnku an bɛ sɔrɔ ka yiri ninnu an bɛ mɔgɔ bila k'u ɲini dɔnku a bɛ ci i ma i bɛ diɲɛ dugukolo fan o fan kan a bɛ ci i ma ka taa yen mɛ woro sɔngɔ i b'a lajɛ k'o di an bɛ worosɔngɔ f'i ɲɛna n'an n'i bɛnna worosɔngɔ kan sabu yiri dɔw bɛ u sɔrɔli man nɔgɔn an bɛ wuli ka taa fɔ forɛbaw kɔnɔ fɔ kungokolofinw kɔnɔ yiri dɔw bɛ sɔrɔ yen nɔ sabu yiriw b'a la ka dɔgɔya yiriw b'a la ka tigɛ cogo min na tasuma b'a la ka don yiriw la ten fɔ yiriw valeur ka dɔn de yiri tigɛ ka dabila kungokolo jeniw ka dabila f'olu ka kɛ de ka sɛnɛ don ba la walahi n'o kɛra an ka jamana bi diya nin fɛn damadɔ de bɛ k'an jɛ kungokolobaw bɛ ka jeni sɛnɛ tɛ ka don da la bɔn tasuma b'a la ka wuli kungokolo kɔnɔ jiko gɛlɛyaw bɛ ka na yiriw yɛrɛ t'a dɔn yiriw bɛ ka sa ɔn fɔ mɔgɔw k'u hakili to nin yɔrɔ ninnu na fɛnɛ aw balimakɛ o n'aw denkɛ de don donc n'an bɛnna worosɔngɔ kan an bɛ yiri in bɔ an b'a c'i ma i bɛ diɲɛ dugukolo fɛn o fɛn kan i bɛ n wele n ka telefɔni nimoro la n'i mago bɛ yiri min na i bɛ n wele telefɔni nimoro la an b'a c'i ma i bɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ kan n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 yiri dɔnniya o ni bana furakɛli an bɛna kuma o de kan o ni magoɲɛyɔrɔ an bɛna kuma olu kan bɛɛ k'i abonné bɛɛ ka video yira i balimaw ni sinjiw la dɔgɔtɔrɔ de nana n'o ye abubakar sidik n'o ye dɔgɔtɔrɔw ka dɔgɔtɔrɔ walahi dɔgɔtɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔ an ka cɛkɔrɔba de bɛ to k'o fɔ n ma ko dɔgɔtɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔ sabu anw de bɛ baara kɛ ni farafin yiriw de o kɔfɛ an bɛna min di aw ma sabu o y'an ka fɛn kɔrɔbaw de ye kelen bɛ yen o ye ala deli ye o ye nafolo garisɛgɛ bɛɛ b'a fɔ ko garisɛgɛ ɲini sugujɔlaw ni kɔmɛrisanw ni jagokɛlaw o ni papiye ɲininnaw o ni muso ɲininnaw olu bɛ yen an b'o baara kɛ barawutu ye barawutu sabu bɛɛ tɛ barawutu dɔn ale ye jinɛ nafolo dalu de sabu an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ baara kɛ ni o de ye n'o ye barawutu dalu ye ale baara bɛ kɛ ni sagajigi jɛman de ye an bɛ i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ i b'o d'an ma an bɛ sagajigi jɛman san o mɛn n'a ka di i yɛrɛ bɛ wuli ka na an bɛ sagajigi jɛman san bamakɔ yan waa tan duuru o kɔfɛ an bɛ mun don a kaluwa la ka wurudiw kɛ waa tan bɛ di olu ma sabu ale baara ka gɛlɛn kosɛbɛ wa sabu mɔgɔ tɛna se ka dutigiw don kaluwa la ten k'i tɛ worosɔngɔ d'u ma worosɔngɔ kɔni o ye waa tan waa tan bi d'olu ma sagajigi jɛman yɛrɛ prix o ye waa tan duuru de ye donc an b'o baara kɛ eh, mɔgɔ min bɛ furu ɲiniw ni nafolo garisigɛ ɲiniw na kuwa mɛ a nafolo ɲini ta yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i bɛ nafolo yɛrɛ kirikirikiri kɔ o baara an b'o kɛ sɛfin nafolo de ye sɛfin nafolo a dɔ bɛ yen sɛfin nafolo baara dɔ bɛ yen o bɛ adamaden si ban pewu n'i y'a kɛ o kɛcogo la a bɛ si ban i tɛ si jan sɔrɔ fiyewu n'i sara i bɛ don jahanama kɔnɔ bɔn anw tɛ o baara kɛ a baara min bɛ yen n'o y'a nafolo finma kirikirikirikiri ye donc o kɔni o tɛ laharako ye o kɛnɛkanko de o bɛ kɛ i b'a jɔyɔrɔ ye an b'o kɛ i b'a jɔyɔrɔ ye o ye kɛnɛkanko de sabu caman bɛ karamɔgɔya kɛ pɛtɛti ko ye karamɔgɔya tɛ o ye karamɔgɔya ye vizavi a kɛ n k'a jɔyɔrɔ de ni karamɔgɔ min ko inshallah inshallah wuli ka bɔ a kɔrɔ walima i k'a n'a ka golo pɔnte a tɛ fɛn dɔn karamɔgɔ b'a fɔ inshallah n'o ye u yɛlɛko de bɛ donna kuwa o ye sɛfin nafolo ye sɛfin nafolo in sabu caman bɛ sɛfin nafolo ko fɔ u t'a a kɛcogo dɔn u t'a baara kɛcogo dɔn sɛfin nafolo yɛrɛ a baara bɛ kɛ n'i si yɛrɛ hakɛ n'a sɔrɔ e ye san mugan ye i bɛ sɛden mugan san n'i ye san bi saba i bɛ sɛden bi saba san n'i ye san bi seegin de i bɛ sɛden bi seegin de san a baara bɛ kɛ ni sɛden bi seegin de ye o kɔfɛ ale baara ka gɛlɛn kosɛbɛ a baara ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ n bɛna min fɔ a baara ka gɛlɛn an b'ale baara kɛ waa bi wɔɔrɔ de waa bi wɔɔrɔ a musaka bɛɛ bɛ bɛn o ma a mana kɛ nafolo k'e mago bɛ nafolo fin yɛrɛ de la ka nafolo sɔrɔ i kana sa bada ka sɔrɔ i ma kɛ nafolobatigi ye an b'o layidu ta ɲɔgɔn ye i tɛ sa bada n'i ma kɛ nafolobatigi ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ fiyewu an b'o baara kɛ aw ye waa bi wɔɔrɔ i si hakɛ sɛ an b'o san k'o baara kɛ a min bɛ yen n'o ye ala deli ta ye o ye ala deli ta ye o kɔni ye sagajigi jɛman an b'o san waa tan duuru min bɛ don kaluwa la waa tan bɛ di o ma o musaka bɛɛ bɛ bɛn waa tan waa mugan duuru de ma kaluwa kɛ sɔngɔ n'a saga sɔngɔ o ye waa mugan duuru ye mɛ donc sɛfin nafolo yɛrɛ ta bɔn i yɛrɛ si hakɛ i b'o jate bɔ o sɛ hakɛ de bɛ san bɔn o kɔfɛ waa bi wɔɔrɔ o y'ale musaka de ye waa bi wɔɔrɔ de bɛ di an bɛ sɔrɔ k'o baara kɛ ni e tɛ yan n'a y'i diya i bɛ se ka i ka wari ci ka na an b'a baara kɛ i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ di an b'a baara kɛ walima n'a ka di n'i ka mɔgɔ min bɛ bamakɔ i bɛ se k'o wele ka na o bɛ na an b'a baara kɛ o yɛrɛ bɛ se ka sɛ san fɛ ka na walima n'a nana an bɛ se ka sɛ yɛrɛ san an b'a baara kɛ o la ni ala sɔnna a ma n'i mago bɛ n ka telefɔni nimoro n'o ye 00 223 78 03 05 49 0022378030549 donc aw balimakɛ o n'aw denkɛ de don abubakar sidik assalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu bɛɛ k'i abonné ka video suivi ni ala sɔnna a ma an bɛna kuma yiriw kan bɛɛ k'i taafan kelen n'i nafan kelen dɔn i yɛrɛ la inshallah assalamu aleykum warahmatulahi